cha ku hilltop uko ku Mzuzu mwake hilltop nde kumeneko ndinali zoti sindinayambe ntchito chani ndimangokhala eh. ndeno umadziwa zachinyamata ija munthu umafuna kuti uzigobola kenjani ndinazapita ku nyumba ya mwenye wina wake mwenye iyeyo anali ndi nyumba nde nyumbayo anayipanga chani abandoni Ona, ndiye kunazabwera bungwe lina lake amati bungwe lili ndi la ku america limathandiza anthu za sports chani anatinamiza chonchi limathandiza anthu za sports chani mbiza zoti muzipeza chani muzipeza ndrama nde ine ase ndinkatha kwambiri basketball waona nde ndinkamenya basketball paja pa pachani pa katoto ground pafupi ndi national bank eh? then kenako later on bungwe lija linati zoti tangoyamba basi linazabwera naso linabwera ndi magaizi awo anthu a ndrama ndrama ndithu oti azi ndrama zawo then kupezeka kuti anazatipanga approach kuti "Ah, magaizi inuyo mwamenya bwino tikufuna tikutani tikutengeni tizikulandirisani ndrama sitinapange kuchina chichose tizilandira ndrama ah, okay then kenako azifumu chimene chinandidabwisa anazati mubwere ku office tizakulembeni chani ntchito anandifusa kuti ndi certificate ya form 4 ndilibe akuti ayi olo utakhala ulibe certificate ndi chani ndi bhobho ine okay ndiye mawu anga awawa kuti waonesese kwambiri ndimayankhula ngati mtsikana eh? nde amasaka kuti apezepo azi- atsikana angapo chimene ineyo ndikasanduke chani mtsikana Unaona? Then kenako ndinali nditapanga apply ku Shoprite. Unaona? Ndinali nditapanga apply ku Shoprite ndi ku Sana. Then chimene amapanga mulungutu anaziwa zoti ndikakhala kuti ine ndine munthu wabwinobwino nde ndimalimbikiraso kutani kupemphera ona ase ndinakhala ndikudikira kuti ine ndisake ntchito kuti andilembe ntchito koma Atandiuza amenewo kuti mubwere tidzakulembeni ntchito mawa, usiku wake ndinadzalandira foni ikuchoka ku chani, ikuchoka ku Sana ndi ku Shoprite the same day. Waona? Kuti mawa mubwere mudzapange chani ma interview. Uzindipepesa pamene kuja sindinapite. Kodi sindi mkazi wako. Ndiye ndinapita kuti ah ndipite kumene ndinara- ndinalembera. Kuja anandilemba ntchito then ndinayamba. kenako anazandiyimbira foni kuti iwe mesa tinatenga namba foni yako tabwera tikumane pakuti pakuti ndinapita kufika kuja andipitisa mkati muja ayamba kucheza ati ndikamenye mpira nde chimene chinazandidabwisa kuti ndinapeza kuti kuli amuna okhaokha avala ngati zazikazi aona ndiye kupezeka kuti kuti tizimenya basketball kulibe ku chinyumba cha mmwenye chija kulibe ndi kumene iwowo ana, ana chinyumba chija anachipanga lendi kuti kuli ofesi yawo ku hilltop chakwina kwake kumusi uko kuli kasukulu kena kake ka secondary kuli nyumba ya mmwenye ina yake nangoiwala zina ndiyeno kupeza kuti anthu aja kumenya mpira amuna ati akumenya mpira koma wachikazi nde ine ya it's okay poti ndimamenya basketball nanenso ndizikhala ngati ndikutali ndikucheza nawo koma mu- mkazi anali mmodzi amene anali bwana mkazi uyu anali wa ku america tikutuluka anazandipasa ndalama yokwana 50000 ona anandipasa ndalama yokwana 50000 atandipasa ndalama yokwana 50000 ija akuti mawa ubwereso 50,000 iyo ndi imene ineyo ndima ndimagwira ntchito yakuchani yakumasana kuja ndimanenazo ja wazizira ine ndinasiyanisa nangobwera lero li basi kungondipasa 50,000 ndati okuku ndikuchani ndikwabwino koma i was not give up kuntchito kuja ndimapita anazandimbira foni kuti "Ah, ubwereso siku lakuti kufika kuja anazandiyitana tsopano abwana aja ndi wina wake tinkati jemu choncho anakuti ase iweyo takukonda ntchito imene timapanga kunoko timapanga za za ugay uzilandira ndalama yokwana yokwana ah, 150 then ndalama yokwana 150 iyoyo iweyo uzikhala ngati mkazi mamuna wako ndi uti uyu then ntchito iyoyo mumanyengana pamathen masperm azaza timakapopa wazizira pamenepo eh? nde ineyo ndinali munthu oti ndimayenda ndi akazi pamene amayankhula ndimaona ngati kuti akuchedwa kuti ndituluke mu zimene akuyankhulazo ndizipita ndikapita ndapitali ndi ana azandiuza kuti inuyo amene takulembani ntchito kumene inu iweyo ndiwe mkazi wa uyuyu iweyo ndiwe mkazi wa uyu ndeno mawa muzapanga chani practice Tiza- timaonerera kuti mukunyenganadi ndiye mukamanyengana muja ifeyo timapopa zinthu zija Ona. Osadziwa zoti akamapopa zinthu zija kaya amapitisa ku mdima kaya amapitisa kuti basi kupezeka kuti maona wati. Ndeno chimene chimapangikaso itafe azifumu ine ndikuuze. Akuti azizanga amene ineyo nditangotuluka kuja because ndinakana nditafika kuja ndinabloka chanchani azizanga ena amapitiriza. Ah, azifumu nde bungwe ilolo ndinena kuti lili pa mzuzu ine limene ndimalidziwa lili pa mzuzu location yake ili mzuzu ukafika ukamapita ngati ku hilltop chonchi kuli church ina yake amati bible believer ukangofika pa bible believer kungoyendapo pang'ono kuli kasukulu kena kake amati gwamba school around pompaja ndipamene pali kampu imene amakumanirana anthuwo ya guys ndikufuna ndiyankhuleko koma ndisanayankhule ndikufuna ndikupaseni chisanzo akuluakulu kunali abrahamu abrahamu adalota maloto mulungu adamuuza kuti upereke nsembe mwana wako ndipo iyeyi adatenga mwana wake Anapita naye ku malo kumene anamuuza kuti akapereke nsembe. Atafika kumene kujako, afuna kumudula mwana uja khosi, nkhosa inafika ndi mngelo anamuuza kuti pereka nsembe nkhosa imeneyi. Koma Abulahamu akanakhala kuti adapita kwa mkazi wake kukamuuza kuti Mulungu wandiuza kuti ndipereke nsembe mwana wanga, nsembe imeneyi sikadatheka ndipo sakanamtenga mwana wake kukampereka nsembe, mkazi wake akadakana. Ndiye pali zinthu zina zake zikamachitika Si bwino kumapita kwa anthu kumakawauza kuti ine zimene zundichitikira ndi izi chifukwa anthu ena ake angathe kuzakupitisa ku malo osalongosoka. Chisanzo Abulahamu akanakhala zoti anauza mkazi wake ndipo mkazi uja wakana, zosatira zake akanakhala zoti watukwana Mulungu, wanyozera chilamulo cha Mulungu. Ndi anthu ena ake mukamavutika mumapita kwa azinzanu kumakawafotokozera ine ndikuvutika izi ndi izi. Ndiye anthu aja amakupangani introduce ku zoipa. Inuyo pofuna kuthawa mavuto mumangopanga zoipa zija koma mukuiwala kuti Mulungu akamapanga chinthu amakhala ndi chifukwa ndipo akamapanga chinthu amakhala ndi njira yake yokuchotsani m'mavuto mmenemo. Abrahamu anapita ndi mwana wake kukamupha koma zotsatira zake anamubweretsera nkhosa kudali kumuyesa ndi anthu ena ake mumavutika mumaona ngati eh, apapa ndiye mulungu andilekerera ndikuvutika chonchi izi ndizi amakhala zoti mulungu uja akukuyesani ndipo after mavuto amenewa moyo umasintha Nkana amanena kuti Mulungu sangakupatse zimene sungakwanitse nde anthu enake munapotoka chifukwa chakuti munakanika kudikira nthawi yoyenera nde mu nthawi imeneyi yovutikayi iweyo ukakhala zakuti wavomereza kupanga zoipa Mulunguso amakusiya chifukwa choti sunadikire nthawi yake amakutaya ndewe straight wakumoto chifukwa chakuti unakanika kuugwira mtima. Anthu ena ake mukuvutika pa dziko lapansi, koma kuvutika kumeneko kumachokera kwa Satana. Akukuyesani ndi cholinga chakuti mutukwane Mulungu. Ndiye ukavomereza, zotsatira zake ndi zimenezi. Ainatamia Jah akunjoya ulemerero wa pa dziko lapansi, aiwala kumwamba kuli Gahena ikuwadikira. Akuluakulu, ukakonda ndalama kwambiri umaiwala chikhalidwe, umaiwala Mulungu wako. umayiwala even makolo ako even azibale ako chifukwa choti wakonda ndalama ungathe kupha makolo ako ungathe kupha azibale ako chifukwa choti wakonda ndalama wayiwala akuluakulu osakonda ndalama ndiponso muziwe ichi anthu ena ake mulungu adawapanga kuti pa dziko lapansi adzakhala wovutika koma kumwamba adawapasa ulemerero ndipo anthu ena ake mulungu adawapasa ulemerero wa pa dziko lapansi, koma kumwamba adawamana. Ndiye pali anthu ena ake adawapasa ulemerero wa pa dziko lapansi, ngakhale kumwamba adawapasanso. Amene ndi anthu odala. Ndiye iweyo ukamavutika pa dziko lapansi chifukwa choti sukudziwa zokuti ndiwe ndani, poti maso ako pa dziko ndi akhungu, ndiye umayiwalano zimene anakusungira Mulungu. umasata njira zachidule pofuna kuthana mavuto umalowa sataniki umayamba kupha anthu koma kwaiwala kuti mulungu adakusungira zina zake kumwamba zosatira zake mulungu amakutaya palibe dziko limene mulibe anthu ovutika ku america kuli anthu ovutika ndipo mulungu adapanga anthu ndipo anawapasa mdaliso osiyanasiyana ena wa pa dziko lapansi ena wakumwamba nde iweyo mdaliso wako ukakhala zoti ndi wakumwamba Padziko lapansi pano ukuyenera uvutike, kumwamba ukuyenera ukanjoye. Nkana muzaona pali anthu ena ake amabadwa ovutika mpakana amafa ali ovutika. Chifukwa choti Mulungu adawamana mdalitso wa padziko lapansi, adawapatsa wakumwamba. Ndiye zili ndiwe kuzivomereza. Ndiye ukazivomereza umakhala wodekha. Kumangodikira nthawi. Akuluakulu osapotoka chifukwa cha ndalama. Chitsanzo mnyamata ameneyu adavomereza kuvutika ndi cholinga chakuti alemekeze umunthu wake, alemekeze mulungu wake, asanyoze mulungu wake. Zotsatira zake anakalipobe. Anzake aja amene ankanjoya kwa 2 minutes adapita onse, adaperekedwa nsembe kwa Satana. kuti ndi nzanga tu ayamba kutuluka zinthu umu ngati zimafinya mafinya chonchi ninamuuza kuti ase bro run for your life izi ndi zakudya ndi zakumdima adaja anavera wina uja sanavere Mwezi wa number 4 ada ena aja anazadiwa adawo anali aku nkholongo ku mzuzu analowera pamodzi ndi ada aja waona anthu andale asanayambe kupanga zipani zawo amapita kumuzi kumuzi kuja amathandiza ngati munthu wamba mwina kwachitika maliro akupasani galimoto mudera muchitika zina zake akuthandizani mwina mufuna kumanga bridge akuuzani musavutike ndikumangirani sindifuna china chilichonse ndi anthu amuzi aja akaona zoti munthu uyu atithandiza kwambiri amapanga kunchuza munthu uja oo eh, inu mutakhala wandale eh, mungathe mutithandiza kwambiri koma munthu uja tageti yake inalinso yokhala wandale kenako kumamukana ayi ndi zimene sindimazikonda izi mudziwa ine kufika inu anthu uno mukumpasa pressure munthu uja kenako amavomera mwamponyera kumene amafuna kuja inu musakudziwa kenako amayamba ntani kupanga za ndale akangowina amakutayani kumakhala zoti kwake iye kwatheka koma anadzera mu ndale nkani amatchula kuti ndi ndale izi ndi zimene amapanga ndani a Tamiya aja amapita pa social media ndi kumagawira anthu ndalama inu nkumati eh munthu ameneyu ndi wabwino ndi cholinga choti inu mukomedwe muyambe kupanga za lifestyle yake muzipanga zimene amapanga tamiya aja pofuna kukutsimikizirani kuti umumu muli ndalama chifukwa chakuti anthu ambiri mmakomedwa ndi zaulere chifukwa anthu ambiri mmakomedwa ndi kukhala pamwamba kapena kuti anthu akuziweni kuti ndinu otchuka mumakomedwa zotsatira zake mwayamba kupanga za Tamia uja pofuna kutchuka mwayamba kupanga za Tamia uja pofuna kukhala ndi ndalama nkani Tamia uja amasankha anthu kuti ine ndifuna ndipase ndalama anthu mwezi uno ndifuna ndipase ndalama anthu akuti ine ndinapita kwakuti kukathandiza anthu ovutika zonse zija afuna inuyo muziti eh uyuyu amathandiza zonse zija akupanga ndi cholinga choti inuyo muziti uyu ndi wabwino amathandiza anthu kodi ndalamazi amazipeza bwanji nanenso ndiyambe kupanga zomwezo ndizithandiza anthu zotsatira zake mukupuluka mukupita ku gahena satana ndi wanzeru kwambiri satana amagwiritsa ntchito ndale nkani ndimanena kuti munthu ngati wakupatsani ndalama akuluakulu osamangovomera makamaka kwa anthu osawadziwa chifukwa satana amagwiritsa ntchito ndale Anthu ena ake mukuvutika chifukwa chakuti Satana anakuberani mwayi.